an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ni e ye mɔgɔw dɛmɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ ko ɲuman don donc ni e nan'a ye ko ɲuman tɛ don mun na a ka kan i k'a yira mɔgɔw la donc arasa aras vendeur arasa ye bob marley su a ye bob marley su lakasi ka toma sankara su lakasi ka modibo keyita su lakasi arasa vendeur donc an balimaw k'a yira u la k'a fɔ jamana kɔnɔna la divergence bɛ se ka kɛ mais n'i ka jamana ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i ka jamana bɛ conflit international kɔnɔ complot international ey i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ hali nationalité fila de b'i bolo aujourd'hui i ka kan k'i ka jamana ta n bɛn'a fɔ aw ye arasa a bɛ kɛlɛ tiɲɛ nin kɛlɛtiɲɛna de don ni a ye hali kɛlɛ dɔ ye k'a kɛlɛ k'a bɛna ɲa a bɛ wuli k'a kɛlɛ a bɛ se k'a tiɲɛ cogoya min na a b'a tiɲɛ ten tɔ bon e arasa kelen in de ye faransi dénoncer yan i ye kuma sugu bɛɛ fɔ faransi ma o wagati i ma mɔgɔ si ɲininka preuve la mɔgɔ m'i ɲininka preuve la donc n'e ye arasa yɛrɛ ni e ye mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ na ko anw de bɛ arasa attaquer ni arasa yɛrɛ ye e y'anw ye kɛlɛ o kɛlɛ ɲɛma e man kan ka wuli k'i bɛ anw attaquer o kɛlɛ la mais e yɛrɛ bɛ mɔgɔw attaquer en premier ka tila ka na tuguni k'i bɛ dɔ fɔ donc n balimaw n bɛ fɛn fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna ee ibk sigilen 2013 ka na fo 2015 ninnu na arasa y'o bɛɛ kɛ a bɛ ka ibk de soutenir o wagati y'a sɔrɔ anw tɛ ibk kɔ an ye ibk dénoncer arasa kelen y'o wagati bɛɛ kɛ a bɛ ka sumala ninnu dɔgɔya o y'a sɔrɔ a bɛ ka opposition bɛɛ lagosi

mɔgɔ minnu ma voter sumala ye a y'u bɛɛ neni aw nan'a ye k'a fɔ élection na deuxième tour la candidat tila candidat caman bɛ a si ma sɔn ka fara sumala kan dɔ wɛrɛ tɛ o parce que arasa y'u dɔgɔyali min kɛ o de la u ma fara a kan donc au lieu k'a ka sumala dɛmɛ a ye sumala détruit élection na arasa y'o de kɛ aujourd'hui ce même arasa a ma maloya hali dɔɔni a ye campagne kɛ buwa min contre la k'a fɔ ko ale bɛ a préféré a ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ o buwa min kan arasa kelen tilara ka na ko ni mɔgɔ min ye dɔ fɔ buwa ma k'i bɛ ka buwa k'i bɛna k'i bɛ mali fragiliser ko ka buwa to yen o arasa kelen de bɛ ka bi bubu ka nin gouvernement in défend o arasa kelen de bɛ ka na bi ka o buwa kelen défend ni mɔgɔ magara o buwa la bi a b'i dɔgɔya parce que e tɛ se ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ mana maga faransi la e bɛ bɔ i b'olu dɔgɔya pour moi ni faransi impliquelen tɛ en quoi faransi impliquelen tɛ mali kɛlɛ la i bɛ bɔ k'o de fɔ mais e tɛ se ka bɔ k'o fɔ dɛ e bɛ na mɔgɔw de dɔgɔya mɔgɔ minnu b'a fɔ irisi ka na e bɛ na mɔgɔw de dɔgɔya mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu ko ko ko faransi ka taga ou bien mɔgɔ minnu ko ko faransi de bɛ ka jadisiw financer e bɛ na de ka na olu kɛlɛ n balimaw a ye ne bɛ arasa ka kɛlɛ la dɛ donc arasa de bɛ na force yɛrɛ di anw ma faransi ko kɛlɛ in na ale de bɛna force di aw ma ibk yɛrɛ kɛlɛli la donc ibk n bɛ mun ɲini aw fɛ arasa bɛ aw détruire de a t'aw fɛ dɛ a t'aw fɛ bi a t'aw fɛ sini a bɛ wari d'a ma a t'a dɔn a bɛna mun yɛrɛ kɛ a bɛna kuma o kuma fɔ a bɛna mɔgɔw la révolter aw kama de o kelen de don faransi t'a la donc i bɛna a ye fɛnɛ nin arasa in depuis ala y'a dan a ma ko laban fɔlɔ depuis ala ye arasa dan a ma ko laban c'est à dire an an ka na an k'a fɔ quoi parce que an kun b'an ka motow ta an bɛ taa des kilomètres an yɛrɛ bɛ esansi k'an kun wariko tɛ ne n'i ni ɲɔgɔn cɛ o i tɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i delila ka waa fila di kati ma ne ye kɛlɛ o kɛlɛ k'i ye i tɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i ye kɛmɛ fila d'an ma an y'a kɛ an ka jamana de kama an y'a kɛ pour nous i bɛ sira min kan i bɛna to o sira de kan mɔgɔw ka furu sara e kama mɔgɔw sara e arasa kama bi e k'i miiri minnu sara e kama i y'u bɛɛ lamaloya mɔgɔ o mɔgɔ sara e kama walahi bilayi arasa e y'a bɛɛ malo mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɛlɛ yan cdr sigi kuma lajɛ faransi lajɛ mɔgɔ sɛbɛ o mɔgɔ sɛbɛ tun bɛ cdr kɔnɔ faransi a bɛɛ bɔra mɔgɔ sɛbɛ kelen tɛ cdr kɔnɔ yen nɔ wa arasa de ka sababu ye cdr yɛrɛ ci faransi kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ lankolonw ta minnu bɛ taa walimusow arnaquer ne tɛ jigin hali olu dɔw la parce que ne t'u lajɛ wa n tɛ jugula mun na parce que arasa kɛra bi fond de commerce de ye dɔw fana bolo faransi ninnu na ani kɔfɛla yɔrɔ dɔw la parce que aujourd'hui olu bɛ ka walimusow jɛnɛya u bɛ ka mɔgɔw arnaquer kɔfɛ jamana ninnu na ka wari minɛ arasa tɔgɔ la donc n'i bɔra k'i bɛ jigin arasa kan a t'olu arranger olu bɛ bɔ ka kuma mais f'olu fana k'a faamuya ko aw bɛ ka arasa détruire de ɛ mais kati bɔra ɛ ne bɔra ni n ka dalilu ye ɛ ben bɔra n'a ka dalilu ye ɛ clément bɔra n'a ka dalilu ye mais ni aw nana aw bɛ bɔ aw bɛ mɔgɔw ba neni aw bɛ bɔ aw bɛ mɔgɔw fa neni aw bɛ ka mɔgɔw ɲɛ aw bɛ kuma intellectuellement de bon korona yɛrɛ tɛ se k'a sigi k'aw ka video yɛrɛ lajɛ mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo b'a kan da la u tɛ taa aw lajɛ parce que a b'a dɔn aw kuma t'aw da quoi parce que pour que ne yɛrɛ ka mɔgɔ jaabi ne b'i ka niveau d'étude de lajɛ fɔlɔ quoi est ce que karisa a bɛna kuma a bɛna kuma jumɛn fɔ mais video bɛ daminɛ ka ban a bɛɛ fadɔntan badɔntan u yɛrɛ b'u sigi u t'u sigi kun yɛrɛ dɔn donc i bɛna ye o fond de commerce min bɛ yen nɔ sisan ni arasa binna a t'olu arranger donc jagoya olu bɛ bɔ olu bɛ manamanakanw fɔ mais aw k'a dɔn k'aw bɛ ka arasa coron de parce que anw yɛrɛ tun b'o réseau kelen kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ wele kati nin tigi bɔra bɔ i ka dɔ fɔ a ma nin tigi bɔra bɔ i ka dɔ fɔ a ma ne yɛrɛ tun bɛ wele telefɔni na ne bɛ wele telefɔni na bi a bɛ fɔ n ye a fɔ tan an ye dɔ k'o la donc ne yɛrɛ tun bɛ wo in kɔnɔ ɔ ne ne ye mɔgɔ min ye bi olu b'o wo kelen kɔnɔna la olu bɛ ka bɔ k'o dɔgɔyama kɛ ne bɛ yɛl'u la n bɛ yɛl'u la parce que u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka mun kɛ a lajɛ bi États-Unis e basi kuma lajɛ basi kuma ne tun bɛ bɔ n bɛ jigin arasa kan basi kuma de tun bɛ bɔ a bɛ ne neni mais bi o basi kuma kelen o ye tiɲɛ ye a tugura tiɲɛ kɔ tuubi tuma tɛ tɛmɛ quoi mais n k'a f'aw ye aw fɛn fɛn bɛ arasa nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a nɔfɛ mali kɔnɔ fara mali kɛnɛmala kan a bɛɛ ni ala cɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛna tila ka nimisa kelen kelen aw bɛɛ bɛ tila k'aw tɛgɛ don aw da k'a kin kelen kelen kelen kelen hali a wagati man jan aw fɛn fɛn tugura a kɔ aw fɛn fɛn b'a kɔ bi aw fɛn fɛn bɛ ka bɔ nɛnbarabaya la aw bɛɛ bɛ tila tuguni ka nimisa hali a wagati tɛ mɛn donc arasa ye jɔn ye arasa le mot arasa même a ye o ta min charlie arasa cɛkɔrɔba min bɛ bamako yan n ka bonya b'a yɔrɔ a bɛ émission kɛ arajo kiledu la arasa a gɛrɛla charlie de la charlie

a tigɛra arasa la arasa y'o charlie janfa ka taa corasma sigi o arasa kelen in tuguni aramsɛs tapa mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen ani e, e, e, an balima dɔw bɛ yen siyaka kulubali ninnu u ka ca a n'olu farala ɲɔgɔn kan i bɛna a ye arasa tilara tuguni ka olu fana janfa bi o mɔgɔ kelen t'o mouvement na ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'o dalen don arasa la a bɛɛ tigɛra a la arasa kelen de tun bɛ emisiyɔn kɛ arajo jɛkafɔ la a taar'i sigi ka bankonikaw dɔgɔya bankoni mɔgɔw tigɛra arasa la f'u wulila ka taa a gɛn ka to arajo la emisiyɔn na u taar'a gɛn fo a bɔra finɛtiri fɛ nin arasa kelen in nin de ni ivan tun bɛ jɛ la ɛsipaɲi ivan tigɛra a la hɔrɔnya la ivan y'a dan hɔrɔnya la nin arasa kelen i bɛna a ye k'a fɔ nin de tun bɛ amadu jikɔrɔni nɔfɛ accord d'alger la i bɛna a ye arasa kelen de tilara tuguni ka taa accord d'alger lafasa ka amadu jikɔrɔni dɔgɔya arajo la amadu jikɔrɔni min ye nin arasa in former ka dosiyew di a ma a ye nin amadu jikɔrɔni a ye o janfa amadu jikɔrɔnin tigɛra a la donc i bɛna a ye arasa ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra sedɛri yɛrɛ daminɛ la a mɔgɔ sɛbɛlama kelen t'a kɔ a bɛɛ tigɛra a la faransi lajɛ muso sɛbɛlama fɛn fɛn tun bɛ yen états-unis amadu lajɛ amadu ture min bonya kojugu amadu ture an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ amadu ture in a ye cdr t-shirt fɔlɔfɔlɔ minnu dilannen états-unis nin de tun b'u dilan k'u ci ka na wari fɔlɔfɔlɔ minnu cira états-unis ka na di arasa ma yan sedɛri ko la amadu in de tun bɛ nin baaraw bɛɛ kɛ mɛ a ye a y'a lajɛ bi amadu tigɛra a la salimata tarawele mama sedɛri min tun bɛ états-unis o fana tigɛra a la bi e k'i bolo jɔ mɔgɔ sɛbɛ jumɛn na mɔgɔ sɛbɛ kelen yira ne la faransi aminata ture minnu ni mɔgɔ minnu tun bɛ minnu tun bɛ sedɛriw la a ye b'u kelen jumɛn na cɛ nɔfɛ bamakɔ kɔnɔ yan a tun b'an denmisɛnnin sɛbɛlama minnu fana ye arasa alanturu la a ye mɔgɔ kelen yira an na i bɛna ye ko nin arasa kelen de fana ni mɔgɔ caman gɛrɛla ɲɔgɔn na walayi mɔgɔbaw tun b'o la mɛ a y'a bɛɛ la desi mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a dɛmɛ ka taa don karatew la k'a dɛmɛ ka mobiliw d'a ma a y'a bɛɛ janfa arasa de tugura sumala kɔ yan k'a bɛ sumala kɔ bi sumala sise tigɛra arasa la i bɛ hali ibk minɛlen kɔ ibk tigɛlen don u la mali mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ tigɛlen don nin arasa la bi k'a yira u la k'a fɔ arasa in nin tɛ ko laban dɛ sedɛri kɔnɔ yan bamako a sigi tuma mɔgɔ sɛbɛ fɛn fɛn tun b'a la a bɛɛ bɔra wa a bɛɛ tigɛra a la wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ arasa kɔ ko ne kati ko ten a bɛ bi dati sɛbɛn walayi bilayi a mɔgɔ kelen o kelen a bɛɛ bɛ tila ka n'aw tɛgɛ don aw da k'a ɲimi ka tila k'aw kunkolo firifiri k'aw nimisara ka d'a kan arasa a bɛ tɛgɛ aw feere de ni arasa kun sera ka ko kɛ cogo la jamana in kun bɛ jɔ anw bɛ kuma an tɛ kuma ni dimi ye an tɛ kuma ni hɛni ye mɛ an bɛ kuma de ka se ka arasa k'a bilasira a ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ mɛ arasa y'a yira de ko vewitiw de ka d'a ye arasa y'a yira de ko katikatiw de ka d'a ye arasa y'a yira ko soligisiw de ka d'a ye arasa ko ko ale tɛ maliko kɛlɛ la donc anw bɛ se ka to o nɔfɛ cogo di anw minnu ye an ka denmisɛnninya ta ka o o, o don nin kɛlɛ la k'an ka wariw don a la k'an ka hakilinaw don a la ni arasa nana bɔ anw jigi kɔrɔ bi ka to walimusow k'u furu sa ka b'u cɛw kun ka muso muso o muso gɛrɛla arasa la muso o muso gɛrɛla arasa la a b'a dɔn a ye mun kɛ n balimaw n b'a fɔ an ɲɛna dɛ cɛ o cɛ bɛ yen kana sɔn i muso ka don sedɛri la kana sɔn i muso hali a ka tɛmɛ arasa kɛrɛfɛ arasa danbɛ ni arasa ka musoko yɛrɛ ganna a bɛ taa jɔ sirada de la sɛnkanden minnu bɛ yen nɔ a bɛ t'u ta donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi i dɔgɔmuso i kɔrɔmuso i somɔgɔ a kɛra muso ye kana sɔn a ka gɛrɛ arasa la dɛ kana sɔn a ka gɛrɛ de près de loin a y'aw musow kɔlɔsi a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw furumusow mabɔ a la arasa ye damɛ de ye nin arasa an bɔra arasa ka kow kalama mais il nous a déçu walayi il nous a déçu parce que an tɛ se k'a faamuya e bɛ taa mun fɔ minisiriw ma minisiri jɛnɛyakɛlaw député jɛnɛyakɛlaw ɛ e yɛrɛ e bɛ ka e sɔrɔ o kow bɛɛ la arasa i m'a dɔn bi e wari sɔrɔ arasa i m'a dɔn bi e tɔgɔ sɔrɔ i ye jama sɔrɔ mais i ye nin bɛɛ kɛ fu ye il est temps k'i ɲɛ yɛlɛ arasa i ɲɛ yɛlɛ juguya foyi tɛ ne kɔnɔ wa ne kati i b'a dɔn ko ne de bɛ si la i b'a dɔn ko anw de y'i ka ko dilan mais i nana ka na ko in kɛ i kelen ye ka CDR yɛrɛ sigi CDR yɛrɛ bɛɛ poste t'a la poste bɛɛ arasa ye CDR interne CDR lajɛ kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i ban arasa ta ma i bɛ gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ban arasa bɛ ka fɛn min kɛ e ka e de non i bɛ bɔ mais an bɛ se ka na an bɛ perezidanw kiritike an bɛ parti bɛɛ kiritike mais an yɛrɛ jogo man ɲi an yɛrɛ tɛ sira ɲuman kan arasa i ye maliyɛnw malo dɛ minnu sara walayi ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya mais i ye suw i y'u lamaloya i ye bɛɛ tigɛr'i la mali yɛrɛ kɔnɔ a mɔgɔ kelen tɛ yen ne ɲɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ kelen na jeune kunda i ye jeune bɛɛ fara ka bɛɛ bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na mandela ninnu lajɛ faransi hali ni mandela man di mais je lui respecte i ye i ye défaut bila bɛɛ la ka sɔrɔ e de ye problème yɛrɛ ye e de ye arasa e de ye problème ye e de ye obstacle ye mali jeunes ni ɲɔgɔn cɛ a lajɛ kɛ hali baba kamara lajɛ ne ye baba kɛlɛ e arasa kama yan mais baba tigɛr'i la wa baba b'i ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn e ni mɔgɔ min yɛrɛ kɛlɛla k'i b'o ni tiɲɛ cɛ i ye bɛɛ malo i ye bɛɛ kuma sulu an ka kuma tɛ k'a fɔ ko haine ou bien ko non i bɛ jamanako kɛlɛ la ne amadu ne furama ka kɛlɛ o ye maliko de ye n'i ye maliko bila i ni ne bɛ ɲɔgɔn ye mun na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na hali n'i kɛra jinɛ ye ne ka mɔgɔ de b'i la ne ka mɔgɔ t'i la mais n bɛ mun f'i ye arasa i ye jidɔn dɔɔni sɔrɔ ras vendeur i mɔgɔw tun bɛ mun na i y'o dɔɔni sɔrɔ il est temps i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ sɛbɛ kɛ arasa n b'o de ɲini i fɛ bob marley tɔgɔ bila i ka thomas sankara tɔgɔ bila i ka modibo keyita tɔgɔ bila i ka amadu jikɔrɔni tɔgɔ bila arasa il est temps i ka segin e ye anw kalan mun na i ye mun ɲɛ yira anw na i ye mun fɔ i da la bi e yɛrɛ y'a sira bɛɛ bila hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min il est temps i ka segin arasa i yɛrɛ ka na ekɔli la i yɛrɛ tun ye ekɔli min jɔli daminɛ i yɛrɛ ka segin i ka na i yɛrɛ ka na i ka na cours ta bi amadu cɛba ka université kɔnɔna la lala hɔrɔnya ni dignité i ye kumakɔrɔ minnu fɔ kunu ka faransi produit boycotter ka jigi faransi kan ka tila k'o faransi kelen soutenir ka ibk k'o dɔgɔya ka tila k'o soutenir ka sumala k'o dɔgɔya ka tila k'o soutenir ah mun de bɛ i ma mun kɛ i y'a bɛɛ dɔ kɛ ɔ il est temps i ka na hɔrɔnya ekɔli kɔnɔ i ka na danbe ekɔli kɔnɔ i ka na maaɲumanya ekɔli kɔnɔ e kelen tɛ se ka kɛ k'e ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛlɛ la ko défaut b'o bɛɛ de la o mais rasta tile bɔr'i la bi walayi tile bɔr'i la mali maa sɛbɛ bɛɛ tigɛr'i la n balimaw donc nin vidéo de tun b'an bolo ka di aw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo wasalamu